Welcome to Olivia Media.
wina wapanga ngozi pompa chipatidi pachitika ngozi Eh, basi wina wake anangosiyimika galimoto yake wina kubwera mwatalizira kuyiza galimoto kupondaponda anthu onse kuponda anthu onse koma anthu aja anatengedwa ndi mwini wache wa galimoto uja kupita nawo ku chipatala panopa amandidandaulira ali wokha magazi ali kulibe Machira. akufuna magazi magazi ali kulibe kuchera amandiimbira reason why anyamuka bwanji pano ndi ma 20000 aja 20 kupita 20 kubwera 40000 koma ma- anthu aja akufuna chani akufuna magazi ndi chi- chipatala chinakakha kuti chili pano

5 zapitazo ine ndidapita ku chitipa kukaona mlatho kapena kuti bridge yomwe anthu ena ankadandaula kuti idaonongeka pa msewu womwe umalumikiza chitipa boma kukafika ku nthalire dzina la mlathowu chendo ndipo anthu ambiri amavutika kuwoloka koma posadziwa bwinobwino malowa pa njira yakunthalire ndidakumana ndi munthu yemwe amawadziwa bwino malowo pakuti iyeyu amakhala dera la konko dzina lake mumba iye adandifotokozera za mavuto a msewu wa chitipa nthalire ndipo ndidachezanso ndi anthu ochuluka pa nkhani ya msewuwu nkhani ya msewu kuona wekha zimene zimachitika msewu eh, eh, eh. msewu si wabwino yayi eh. eh. timangoyendera chabe mafuta eh. sinanga ndi kwatu eh, ndi kwatu koma msewu ndiwoipa uwu ndi msewu mpaka mpaka rumphi oh. kafika nyika
pakapoka eh. awe alira alira ndikulira mm. eh, tatu yatulombora mm. taga taga taga mm, talipa bantu bachana awe mutovu ile twapera twaramba ndakhala ndakhala ndakhala kuti ase mwina uyu angayendeko akuti abasi ndikupita ko ndi kunyumba toke abasi wakudala usi uku ndikunyumba kumene makhala ndi anthu akudako apulumuka chifukwa chakuti ndikupita kunyumba chifukwa choti ndikupita kunyumba koma munakapanda kuti sikumumvira pamene anthu abwezani pamene pakudikirira agona pakapoka twa Ah, ni maganizo zomwezo kuti kuti kumaganiza mungogona amene abale anga ali kuti ali kumeneko ena ake ali apo kuti abasi mundikugona Wa bwana eh, oh, nthawi ya mvula apa panaphulika madzi kuchoka pansi munthu ndiye ukachoka kunthalire popanda khasu suyenda ukafika apa kusekula kansewu kako kudusa ukadusa anzako sadusa suyenda unde ukuyenda basi utenga khasu utenga khasu kuti ukazafika apa kansewu ukapange msewu wako tapita pasogolopo Eh. aliyense amapanga msewu ndeti manena zokuti tinaona chithunzi china manena kuti apa ndi pa bridge apa ngati pa bridge ayi si pa bridge bridge ndiyo ili kumbuyo ndiyo ili pasogolo koma apa pamavuta kudutsa panali matope kwambiri kwambiri ah chabwino next louis ng'ambi ah chabwino a louis ng'ambi ti we hope kuti with the new government akonza zinthu ngati zimenezi

kuti mlathowo udali bwinobwino koma msewu wawo nde udali mavuto enieni makamaka nthawi ya mvula. Apa ndidabwerera kunyumba m'maganizo mwanga ndikuganizira zopeza njira yokonzera msewu wa Chitipa Nthalire. Patatha masiku angapo ndidapita ku Malawi Roads Authority ku Lilongwe komwe ndidakaonana ndi akuluakulu akumeneko kukafufuza za msewu umenewu. Ndipo mpaka tidagwirizana zokonza malo ovutitsitsa kudutsa pa msewuwu. Iwo adatumiza mauthenga mwachangu ku maofesi awo aku Northern Region, kapena kuti chigawo cha kumpoto kwa dziko lino. Ine ndili pompo kudikirira, amwene. Patatha mwezi umodzi ndidabwereranso ku Chitipa. Ulendowu ndidamutenga mnzanga Mansur Karim wa K Motors kuti akadzionere yekha za mavuto a ku Chitipa Nthalire. Pa ulendowu tidanyamulanso njinga yamoto ya nyuwani kukapereka kwa bambo Mumba yemwe pa nthawiyi ankayenda pansi kuzungulira midzi pafupifupi 23 kuthandiza ana osachepera zaka 5 pa nkhani ya zaumoyo pokhala kuti iwo adali munthu yekhayo wa zachipatala ndi zaumoyo pa midzi yonse 23, ogwira ntchitonso mmodzi ndipo chimathandiza ana osachepera zaka 5 basi osati kuposera apo.

tsiku lomwe tidabweretsa njinga ya motoyi tidasemphana pang'onong'ono ndi gulu la amayi ena omwe amaperekeza nzawo yemwe adali woyembekezera ndipo amasowa thandizo koma chipatalachi chidakanika kuthandiza mayiyu. Iwo adangomuuza mayiyu koyenera kupita komwe ndi mtunda osachepera makilomita 40. Kwa omwe simdziwa mtunda otalika makilomita 40, mtunda umenewu ndi hafu ya mtunda ochoka ku Lilongwe kupita ku Dedza kapena kuchoka ku Blantyre nkumayandikira pafupifupi kufika ku Zalewa. Iwo adauyamba wapansi ndipo patapita kanthawi tidamvetsedwa kuti mzimayiyo wachilira pa njira izi zidandimvetsa chisoni kwambiri komatu imvani ichi patapita zaka pafupifupi 5 ine ndinali m'boma la machinga tsopano m'boma la Machinga tsopano komwe ndimatsogolera ntchito yomanga mabuloko awiri. kumeneko ndaphunzirako komanso kulimbikitsika kuti anthu amapanga zinthu zazikulu pomwe mmodzi wa iwo wadzipereka kwanthunthu kuwatsogolera pochita zomwe zimaoneka ngati nzosatheka ku Machinga ndamaliza kutsogolera anthu a mmudzi wa Wataka kumanga mabuloko awiri omwe tayikamo maofesi omwe ali ndi zipinda zitatu komanso chipinda chimodzi chophunziriramo ngati pamodzi tamanga zipinda zisanu ndi chimodzi 6 zogwiritsira ntchito pa sukuluyi tsopano mukukumbukira kwanga pa zomwe ndidaziona ku Chitipa zaka 5 zapitazo pompo ndidangoti ndikachoka kuno ndikupitanso ku Chitipa ndipo mawu awa akwaniritsidwa lero a Mumba omwe ndidawaona zaka 5 zapitazo adali odzala ndi chimwemwe pondiona achinyamata mafumu ndi makolo a Mumba ndi ine tidaonana zaka 5 zapitazo olo mwana wawo yemwe ndidamuonanso zaka zapitazo wakula tsopano Komatu ndisadabwere kuno ku Chitipa ndidadzera kaye ku unduna wa zaumoyo pa 16 July lidali Lachitatu kukasiya kalata yofotokoza mwatsatanetsatane zonse zomwe ndikufuna kutsogolera anthu a ku Chitipa kumanga chipatala chawo ndipo mwamwayi ndidalandiranso uthenga wa palamya kuchoka kwa anduna omwe adatsimikiza kuti kalata yanga alandira ndipo andiyankha Padakali pano ndikudikirirabe yankho lanu. Koma ine ndi anthu aku Chitipa mkucheza kwathu tidagwirizana kunena kuti timange kachipatala kakang'ono koti kayambe kuthandiza anthu tikudikirira ndondomeko zonse za boma.
kanga ena akuanena kale kuti kodi sizingatheke kuti uku kuli proposal zikuyenda ukunso ziziyenda paja boma limakonda kutisapotera zinthu komanso ah, malingana ndi zisankho zimene tili- tili nazozi sizingasokonezeke na kalikonse ine kwa ine chikhupiro ndili nacho choti mumanga chifukwa choti a- aja tinasiya kuti amumba timati namadingo chifukwa cha njinga iyi mukafunsa kuti namadingo omwe amusiwa anthu amaloza olo ana achichepere chochi amangoloza kuti namadingo namadingo chifukwa chake anthu asangalala kwambiri kumva zoti inuyo mukubwera pano ndipo sitikukayika kuti zimenezo zichitika Tindi- tinacho chikhulupiriro choti mna- chifukwa choti munapereka njinga kwa ndani kwawo and mafu, am- amfumu anenanso kale oyimirira asiwo akuti awa ndi bwino akhale ndi muzi kuno wina chendo tingakhale nawo ndi m'bale kuno ena mwa ife tima- timadana kwambiri ndi amumba Tima- timanena zoti amazikonda kaya chani chani kwankhula zambirimbiri apa akhala mdaliso wa chendo a- amumba awa chifukwa izi zachitika chifukwa cha- cha iwowo kupanda iwowo amumba sizikanachitika
komano Mu- mwapang'ono mwa pempho lathu lija kena kache tikhale ngati te- tayimika kena kache kuti kudikirira kuti akamayankha zazikuluzo zizibwera koma pena pachepa tikhale tikuthandizika ndikunama anthu chifukwatu tsiku ili ndidamva nkhani yomvetsa chisoni yomwe idachitika masiku awiri ine ndisadafike ndikumva chisoni awa anandikumbutsa angakhale kuti nakubisani nadziwa kuti mukhumudwa kuno kundaluzapo anthu about four reason why inclusive of ma twins kumwalira chifukwa chanji munthu kumufunsa kumamuona alibe kena kalikonse kuti akuzanyamukira awa anena za 25000 koma iyeyo panyumba pa iyeyo ali ndi dishi yake ija yokachilira ku chipatala anagula tinsalu tija tokachilira ku chipatala koma kufuna kuti anyamuke apite kuja ku- ku- ku- kuti- kuti- komwe akadikirira nde ayenda bwanji alibe ndalama ina iyi basi mpaka mzimayiyo kukaberekera ndithu pa trading penipeni ana aja kumwalira pa trading penipeni wina wapanga ngozi pompa pa trading pachitika ngozi Zo. eh, basi wina wake anangoziimika galimoto yake wina kubwera mothalizira kuyiza galimoto kupondaponda anthu onse kuponda anthu onse koma anthu aja anatengedwa ndi mwini wake wa galimoto uja kupita nawo ku chipatala panopa amandidandaulira ali wokha magazi ali kulibe Machira. akufuna magazi magazi ali kulibe kuja akumandiyimbira reason why anyamuka bwanji pano ndi ma 20000 aja 20 kupita 20 kubwera 40000 koma ma- anthu aja akufuna chani akufuna magazi ndi chi- chipatala chinakakhala kuti chili pano sibwezi atathandizidwa madokotala kukhala kwa anthu aja amuwaliki

chikondi kunoko ndikumene kuli mavuto ana aja amene aponjedwa aja izi pano pamadziwa kupangidwa nanga ife pano ife tinalekezera pomwepo before boma limakuuza kuti uli ndi malire uzipita ichi poluma chidziwa kale unaphunzira mklasi amakuuza kuti uzilekezera apa ine si nesi ine si dokota ine si clinical officer ine si medical assistant koma ineyo basi wanga omwe uja hsa kuchoka pa UHSA anditumiza ku sukulu akuti mukhale community health assistant ine ndidawalonjeza kunena kuti kuyambira pa 1 septemba ndisamukira komweko kufikira titamaliza kumanga chipatala chathu chaching'ono tikatha apo tidikira mayankho a boma lathu kuti tiyambepo chipatala chachikulu kuposera pang'ono zipatala zija timati ma district hospital indetu chipatala chimene tikufuna kumanga ku Chitipa chikhala chachikulu zedi Ntchito imeneyi ndidzaitsogolera kwa zaka zosachepera zitatu ku Chitipa. E. Khristu.